an sɔgɔma a somɔgɔw denmisɛnninw don dukɔnɔmɔgɔw tarasɛ tarasɛ tarasɛ see ne tɔgɔ awa konate ne bi baara kɛ usaid ka programme min tɔgɔ mali scaling n'o baara bi ka kɛ worldveg fɛ n'o baara bɛnnen bɛ nakɔ sɛnɛ baloko ani kɛnɛya fo ka se nakɔ sɛnɛ fo ka se saniya baaraw ma an nana baro k'aw fɛ sɔgɔmada in na muso kɔnɔmaw ka baloko ani kɛnɛya fo ka se muso sindilaw ma olu fana ka baloko ayiwa yalima aw yɛrɛ bi dɔɔni dɔn muso kɔnɔmaw ni sindilaw ka baloko cogoya kan wa an'u ka kɛnɛya ko kan bi bɛɛ bɛ se ka dɔɔni f'an ye

a ni ce aw ka kunnafoni na ayiwa n bɛna dɔ fara aw ta kan a ye minnu fɔ a bɛɛ ka ɲi nɔ a y'a faamuya aw ɲɛ bɛ nin ja in na nin bɛ muso kɔnɔma ka baloko ko fɔ a y'a faamuya i n'a fɔ n'a bɛ dumuni kɛ siɲɛ saba a bɛ kelen fara o kan a y'a faamuya a ɲɛ b'a la a mako bɛ balo fɛn na minnu bɛ sɔrɔ balokulu dafalenw na an yɛrɛ ka sumanw na i n'a fɔ n'i y'a lajɛ i ɲɛ bɛ sogomafɛnw na yan nɔ i n'a fɔ sogo ni jɛgɛ fo ka se nɔnɔ ma ani fɛnw a mago bɛ nin bɛɛ la an'an ka sɛnɛfɛnw kolo sinsinna bɛ sɔrɔ minnu fana la i n'a fɔ tiga ani shɔ ninnu fo ka se funteni donna sukaroma n'a tulumaw ma n'i ye sukaroma ta i n'a fɔ an ka sɛnɛfɛn na min bɛ kaba ye tulumaw na fo ka se tigatulu n'an ka situluw ma a mago bɛ nin bɛɛ la ɔ n'a bɔra yen i bɛna se kɛnɛya sabatilanw ma olu fana kan ka ɲini ka dun a fɛ i n'a fɔ an ka yiridenw na a ɲɛ bɛ papayi la cogo min na mangoro bɛ yen ten a y'a mɛn n'a sera an ka nakɔ kɔnɔfɛnw na jaba bɛ yen tamati bɛ yen fo ka se karɔti ma a mago bɛ nin bɛɛ la ani fana ka fara o kan a kan k'i jija ka peseli kɛ fo siɲɛ naani dɔgɔtɔrɔso la a ka kɔnɔmaya kɔnɔ o de b'a to ale bi kunnafoni caman sɔrɔ a ni den ka kɛnɛya kan mm. fo ka se baloko cogo ɲuman ma mm. ani ka se ka jiginni ɲɛ labɛn mm. k'a dɔn den hakɛ bɛ cogo min na den bɛ ka taa cogo min na kɛnɛya kɔnɔna la a y'a faamuya donc muso kɔnɔma k'i hakili to nin na i n'a fɔ fo ka se furakisɛ bilenmani in dili ma wa a yɛrɛ ɲɛ b'a la an mago bɛ aw minnu ye gatigiw ye ani aw ka buranmuso ninnu dɛmɛ kosɛbɛ furakisɛ bilenmani in tali la sabula ale de bɛ ba kisi jeliko dɛsɛ ma kɔnɔmaya fo ka se jiginni wagati ninnu ma ani jiginni kɔfɛla ninnu bɛɛ a y'a faamuya ɔ ayiwa baloko ɲuman ni dɔgɔtɔrɔso la peseliw kɔfɛ laɲininen don fana musow ka jigin dɔgɔtɔrɔso la sabula nafa b'o de la kosɛbɛ den ni denbaya ka kɛnɛya bɛ sɔrɔ o la kosɛbɛ ani fana i bɛ se ka kunnafoniya sɔrɔ i ni den ka baloko kan halisa i n'a fɔ jubatɔya kɔnɔ muso mago bɛ dumuniw na vitamini a caman bɛ minnu na a y'a faamuya min b'a to fana ka muso ni den ka kɛnɛya sabati i n'a fɔ surafiɲɛ ninnu k'o banaw bali muso ni den fɛ an mana nin ja lajɛ a b'a ye muso jubatɔ mago bɛ dumuni nafama caman na sabula ale bɛ den de balo la a yɛrɛ sin na an ɲɛ t'a la gatigikɛ yɛrɛ b'an dɛmɛ an ka dumuniko la ale bɔtɔrɔ foro la a nana ni sɛ y'a fɛ ani nakɔ kɔnɔfɛnw b'a ka bɔrɔ fana kɔnɔ a nalen b'o fana ye o bɛ mun de yira muso mago bɛ nin balo ninnu caman na a ka sindi wagati kɔnɔna la i n'a fɔ n'a bɛ dumuni kɛ siɲɛ saba san ale kan ka fila fara a kan ale ni den ka baloko ɲuman kosɔn muso sindila ka baloko ɲuman tɛmɛnen kɔfɛ halisa laɲini kɛlen don denw ka bolociko la gatigiw k'an dɛmɛ denw ka boloci ka se ka dafa dɔgɔtɔrɔso la halisa denw ka kɛnɛya b'o de la ani aw yɛrɛ ka lafiya a y'a faamuya boloci ninnu kɔnɔna la fana a bɛ se k'aw jija n'aw sera ka bange kɔlɔsi fɛɛrɛw matarafa o b'a to halisa lafiya bɛ na aw ni denw kan ka se ka denw mɔcogo ɲɛ ani ka eh, lafiya don an ka gaw kɔnɔla la ɔ o hukumu kɔnɔla la fana a k'a jija a ni denw ka si sange sulenw kɔnɔ kɔnɔma b'o la cogo min na eh, sindila b'o la ten o de b'an kisi an ka sumaya banaw ma a y'a faamuya awɔ faamuya sɔrɔla baro la